Chers internautes, bonjour. Bi an ka débat bɛ min kan o ye munna an ka furu ti mɛn si la munna an ka furu ti mɛn si la an ye ɲininkali kɛ mɔgɔ camanba ye hakilina caman di mais hakilina dɔ fana filɛ nin ni a y'a sɔrɔ nin y'aw hakilina ye ni nin t'aw hakilina ye aw bɛ se k'aw hakilina ta sɛbɛn commentaire la munna za Oumar fɛ n de fɛ mun na an ka furu ti mɛn si la sabula mɔgɔ caman b'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn dɔn jan'an ka ɲɔgɔn ta ne b'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn dɔn nkalon kan jan'an ka ɲɔgɔn ta n'o tɛ c'est pas parce que ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn jan'aw ka ɲɔgɔn ta n'aw ka furu ti mɛn si la n'i y'a lajɛ sisan i b'a ye mɔgɔ min dɔn k'a jogo dɔn k'a ka kota bɛɛ dɔn i ni o yɛrɛ de ka furu bɛ bɛn sabula aw bɛ ɲɔgɔn dɔn aw b'aw ɲɔgɔn tanama kow dɔn aw b'a ɲɔgɔn diyanye ko dɔn donc o furu de ka kan ka mɛn si la mais mun na a ti mɛn si la sabula kɔmi u b'a fɔ cogo min kumakan bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ walasa ka mɔgɔ hakilina dɔn mais kumakan fana bɛ se ka kɛ sabu ye ka mɔgɔ hakilina dogo ni a fɔra mɔgɔ min ye sisan n'i y'a fɔ muso ye ko n b'a fɛ k'i furu walima n y'i maminɛ jogo min tun bɛ muso ɲin na i b'a sɔrɔ jogo ye fila ye jogo dɔ bɛ yen mɔgɔ y'o ta bɔlɔn fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko comportement mais caractère mɔgɔ n'a bɛ bange de c'est à dire i dusu ka bon olu ye caractère dɔ ye nka fɔ i bɛ ɲin ni ɲin kɛ ko dɔw bɛ yen u b'a fɔ o ma ko comportement o bɛ ta bɔlɔn fɛ maintenant i b'a sɔrɔ muso ɲin caractère dɔ b'a la i n'a fɔ ala bɛ mɔgɔ da cogo min mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ keleya dɔw bɛ yen o dusu ka bon dɔw bɛ yen o dusu man bon dɔw bɛ yen o sabalilen don o ye ala ka dan cogo ye donc ale muso tigilamɔgɔ a bɛ a jogo ɲin ta k'a dogo mɔgɔ la mɔgɔ min b'a fɛ k'a furu u b'a fɔ o de ma Elle va porter un masque a bɛ a dogo jogo kɔfɛ min tɛ a yɛrɛ jogo ye donc ni dɔ y'i dogo jogo kɔfɛ min tɛ jogo i yɛrɛ jogo ye cɛ bɛ n'i furu jogo wɛrɛ de kan donc a bɛ na mɔgɔ wɛrɛ de furu a tɛ n'i furu donc n'a donna a ka so n'a y'a sɔrɔ ko ale ye mɔgɔ min laɲini k'a furu o tɛ e ye i b'a dɔn e ni o bɛn man di o kɔrɔ de ye waati min na an bɛ ɲɔgɔn fɛ jani furu ka na mɔgɔw bɛ farikolo de ta min t'u farikolo ye an k'a lajɛ ne terikɛ n'an ye kɛlakaw fana ka partie ta san ne terikɛ dɔ bɛ yen a bɔra muso dɔ nɔfɛ ee woro bɔlen kɔfɛ n'a taara baro kɛ muso fɛ maminɛ waati voilà fɛn o fɛn man d'a ye a b'a fɔ nin man di ne ye ani muso tun tɛ ka bɛn a y'a sara teriw min na teriw ko a ma ko n'i b'a fɛ ni muso ka bɛn i b'a nɛgɛ fo a ka don i fɛ yen an ka nin kuma lamɛn dɛ ko n'i b'a fɛ ni muso ka bɛn ko i ka muso nɛgɛ fo a ka don i fɛ yen o kɔrɔ ti dɔ wɛrɛ ye i k'i jogo yɛrɛ yɛrɛ dogo a la i k'i i yɛrɛ yɛrɛ dogo a la i yɛrɛ ye mɔgɔ fasugu min ye i k'o dogo a la fɛn fasugu min ye i yɛrɛ ye i k'o dogo a la dusubaya min b'i la i k'o dogo a la i k'i ka fɛn bɛɛ dogo a la donc a bɛna furu e ma a bɛna a tɛna furu e ma dɛ a bɛna furu mɔgɔ wɛrɛ de ma sabula e bɛna ɲɛda min yira a la a bɛna furu ɲɛda o de la maintenant ni o tigi donna e fɛ yen i ka n'a sɔrɔ k'i i jogo yɛrɛ yɛrɛ b'o tigi la i y'o tigi janfa o de kama an balimamusow b'a fɔ ko furu man di donc o ye janfa de ye donc kuma in ye kuma kɔrɔ de ye mais tiɲɛ kɔrɔ tɛ i ka muso nɛgɛ fo a ka don i fɛ yen i bɛna nɛgɛ mun de kan i bɛna ɲɛda jumɛn de yira a la ɲɛda min t'i i yɛrɛ ye ni e taara baro kɛ muso fɛ sisan i maminɛmuso de don aw ka kan ka furu n'a ye kuma dɔw fɔ e ma min ti bɛn i ma sɛbɛ la ni n'a donna i ka so min ti bɛn i ma i b'a fɔ o yɔrɔnin bɛɛ ko nin tɛ bɛn ne ma dɛ a k'a dɔn n'a donna o kan kan a ka ca ala fɛ aw bɛ kɛ ɲɔgɔn ka maa ye nka e k'a fɔ ko alihamudulilayi ninnu ko fasugu tɛ digi ne la o e ka wolo dɔ ta min ti e ye a bɛna furu o tigilamɔgɔ le ma e ye wolo min ta n'a donna e fɛ yen c'est comme i ka mɔgɔw furu ka i jakula jakumalama to a ka don i fɛ yen a ka n'a sɔrɔ ko e ye wara de ye donc o ye janfa de ye donc an ka furu caman ti mɛn si la k'a sababuya kɛ an bɛ an ɲɔgɔn janfa ni jogo de ye janni furu ka kɛ k'a sɔrɔ o t'an jogo ye n'i taara muso dɔ nɔfɛ sisan i b'a fɛ k'a furu n'o muso tigilamɔgɔ ye muso de ye min y'a dɔn a sabalilen tɛ a muɲunen tɛ a dusu ka bon donc n'i y'a dɔn kabini a ma i m'a furu i bɛna fɛn min kɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ dusuba mara o i bɛna fɛn min kɛ walasa ka a mara i b'i labɛn o kama nka o tɛ dɛ a somɔgɔw b'a fɔ a ye ɔhɔn e b'a dɔn e dusu ka bon kɛ dɔ bɔlen don nɔfɛ n'i ye dusu bɔ a ti n'i a ti n'i furu i ti ni i yɛrɛ yira a la donc i bɛ n'i dogo o de kɔfɛ nka n'i y'i dogo kɔfɛ i jija dɛ o dogoli ka kɛ badabada ye sabula n'i donna a fɛ yen dɔrɔn a bɛna muso wɛrɛ de ye a bɛna mɔgɔ wɛrɛ de ye a ma mɔgɔ min furu donc o bɛ kɛ sababu ye furu ti mɛn si la donc n'i y'a ye furu ti mɛn si la c'est que an kelen kelenna b'a bɛɛ bɛ ɲɛda dɔ de ta ani farikolo dɔ de ta ani kɛwale dɔ de ta min ti an yɛrɛ ye k'an fɛ mɔgɔ sɛgɛrɛ waati min na an ma don furu la an donnen kɔfɛ furu la an bɛna a ye ko an ni mɔgɔ min walima an tun y'a laɲini ka mɔgɔ min furu ko o mɔgɔ ti o mɔgɔ nasugu ye donc ni o mɔgɔ fasugu tɛ walima o mɔgɔ nasugu tɛ o furu o mɛn man di si la n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw min bɛ vidéo nin lajɛ aw k'a partager ni k'a like ka kɛ sababu ye mɔgɔ wɛrɛ fana k'a sɔrɔ aw k'an bɛn vidéo wɛrɛ la waati wɛrɛ la